Nka sigilen ye ka kuma terrorisiw ka acte kan terrorisiw bɛ mɔgɔ faga min na a k'a da don a kuma la Mamudu Diko walahi i ye kɔnɔ min dun anw y'o fa n'o ba de dun e ye fɛn o fɛn fɔ e y'i da lamaga e ma kuma walahi e y'i da lamaga e ma kuma i ko ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ fɛn o fɛn fɔ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ t'i ta ye i ma na n'a ye a ma jigin i kan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ silamɛya si m'a fɔ k'i k'i mɔgɔɲɔgɔn ni bɔ a ma fɔ silamɛya kɔnɔ yɔrɔ si la ko mɔgɔ k'i mɔgɔɲɔgɔn ni bɔ o ma fɔ mamudu diko i bɛ kuma de i ma kuma hali bi walahi i y'i da lamaga i ma kuma minnu bɛ ka baara kɛ i kana fɔ i bɛ confusion foyi don maa si kunkolo la mɔgɔ wɛrɛ si t'a na e ka mɔgɔw kɔ mɔgɔ wɛrɛ si tɛ k'a baara kɛ i dɔnbagaw kɔ e ni ala tɛ bɔ ni kuranɛ ye k'i bolo d'a kan ko ko min bɛ senna k'i dɔnko tɛ k'a minɛ balo jeni na k'a minɛ ogosagu la ka taa bila mun ni mun na ɛ mamudu diko adamaden fara jamana in kɔnɔ dɛ ɛ mamudu diko population fagara jamana in kɔnɔ dɛ mamudu diko e bɛ se k'a fɔ ko e, e, e, a bɛ k'e ɲɛna n'a fɔ e bɛ kuma i n'a fɔ nin ye e, baɲangara ta fɔlɔ de ye mɔgɔ joli joli atakera baɲangara mɔgɔ joli joli fagara baɲangara ta na nin cogo la tan donc n'i bɔra k'a kɛ komi i bɛna confusion don mɔgɔw kunkolo la mɔgɔw bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn na u tɛ bɛn ɲini a donna tan a bɔra tan Mamudu Diko ne bɛ fɛ i k'a fɔ ko Amadu Kufa Yadi Agali ne Diko y'a déclarer bi kɛlɛ jiginna so kɛlɛ jiginna so a kana maga mɔgɔ si la Mali fan tan ni naani a kana maga mɔgɔ si la Mali fan tan ni naani Isufu Toloba bɔra k'a fɔ ko ko minnu bɛ fɛ ka segin ka taa u ka yɔrɔ la k'u ka segin ka taa u ka yɔrɔ la k'u tɛ maga mɔgɔ la donc ɛɛ ne b'a ɲini a fɛ amadu kufa ani yadi agali maliyɛnw ye ne seere ye kɛlɛ jiginna so a kana maga mɔgɔ si la diko o de kan ka k'i ka fɔta ye sinɔn silamɛya ko maa kana maa fa dɛ silamɛya ko n'a sera a taara kɛlɛ la n'a ye se sɔrɔ dɛ a kana maga denmisɛnninw na dɛ a kana balo jeni dɛ balo tɔni joli jenina e ɲɛ na balo tɔni joli jenina e ɲɛ na non diko an bonya sa wala bilahi an bonya i man ko maa si ye koyi i ka d'an ye walahi i ka d'an ye an b'i fɛ an tɛ se ka ban i la maliyɛnya tɔgɔ kɔni b'i la an tɛ se ka ban i la mɛ kana na an nusɔgɔtɔ filɛ kuwa C'est à dire ka kuma caresser k'a bila quoi. Non non non. Tu vas direct au but. Diko. Video in maa si tɔgɔ t'a kɔnɔ Mamudu Diko kɔ a ye ɲɛ ma a ka n ka video s'a ma ko ne ko k'i na ka aller direct au but. Kɛlɛ in banni ka terrorisme lajɔ Mali kɔnɔ Diko a se bɛ e ye. A se b'i ye a dabali b'i ye i bɛ se ka maliyɛn joli bɔnni i bɛ se k'a jɔ a se b'i ye a dabali b'i ye n'i m'o kɛ de ko f'i bɛ n'i sigi de ka kuma nugu k'a mamu k'a di anw ma han ka kuma mamu k'a d'an ma an tɛ denmisɛnnin ye tuguni koyi e yɛrɛ filɛ nin ye ne kɔrɔkɛ de ye i tɛ ne sɔrɔ den ye donc an bamananfini tɔ foyi tɛ yen bilen

A f'u kana maga mɔgɔw la, a f'u ka kɛlɛ jigi so, a f'u ka maliyɛnw to yen u ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw diya komi kɔrɔlen u k'o kɛ. E k'o kɛ k'o lajɛ bani, e k'o kɛ k'o lajɛ. N'an kan ka don a ni CPI mɔgɔw cɛ cogo min na, an bɛ don a ni CPI mɔgɔw cɛ ten. N'a sɔrɔla a kan ka kɛ cogo min na Mali tribunal bi yan ninɔ, ko foyi tɛ kɛ ko sigikafɔ tɛ k'a la o. Donc Issoufou Toloba a fait le premier pas. donc a y'a jira k'a fɔ a tɛ sɔn isufu toloba ka kuma ma a taara ka taa baga mɔgɔw ma k'u bɔnɛ u ni na denmisɛnninw ni musow sans défense i yɛrɛ sigila kuma kan des gens sans défense k'olu bɔnɛ u ni na u taatɔ u dahirimɛ ɲiniyɔrɔ la walahi ni ala ni fɛn min hali ni maliyɛnw yafara aw ma ala tɛ yafa aw ma a bɛ n n'ala cɛ hali ni maliyɛnw yafara aw ma ala tɛ yafa aw ma aw kɛlen bɛ ka a ye faali jugu min da maliyɛn kan n'a kun fɔra ne ye ko maliyɛn dɔ de bi sɔrɔ min bɛ se ka nin kɛ anw na diɲɛlatigɛ la n b'a fɔ ko nkalon don ne b'a fɔ ko nkalon don k'a tɛ se ka kɛ donc mamudu diko eh, i ka kuma wa walahi hali i kun k'a fɔ ko jɛgɛ bɛ ji la a bɛ n n'ala cɛ hali i kun k'a fɔ ko jɛgɛ bɛ ji la i ma kuma yɛrɛ fiyewu i ma kuma i y'i da lamaga de tu n'as rien dit d'intéressant i ma foyi fɔ an ka sɔrɔdasiw fara fako jugu min na a kɛra Gao ka e, e, e, e, camion charger ka don u ka camp kɔnɔ k'u exploser IBK ka waati la ɛ eh, Mamudu Diko a ye dɔ da maliyɛn kan dɛ an tɛ 20 millions bɔ tuguni fiyewu an tɛ 20 millions d'habitants bɔ tuguni non non non non o banna an tɛ 20 millions bɔ tellement k'a ye mɔgɔw faga donc n'a ye peuple bɛɛ faga ka ban a bɛna jɔni gouverner de a bɛna jɔni gouverner kɔrɔbɛla jalan t'a bolo bɛɛ m'i sigiyɔrɔ bila ka na bɛɛ m'i sigiyɔrɔ bila ka na donc n'i bi kuma kuma n'i ti kuma an to yen an to yen n'an ka dusukasi n'an ka problème ye parce que e ma foyi ɲɛ mali ye ni tiɲɛni tɛ a bɛ ne ni ala cɛ i sɔrɔli ma foyi ɲɛ mali ye a bɛ ne ni ala cɛ ni tiɲɛni tɛ nin bɛɛ ka da e faso kan mamudu diko e ma foyi kɛ tu n'as rien fait i ma foyi foyi kɛ min bɛ se ka malidenw jigi tugu ko anw ka k'e fɛ an bɛ k'i fɛ cogo di an bɛ k'i fɛ cogo di nin bɛɛ ka da anw kan e ma se ka foyi kɛ mais i ti se k'a kɛ o biɲɛkala ɲinina sen bɛ biɲɛkala kan a tɛ ye wala biɲɛkala ɲinina sen bɛ biɲɛkala kan a tɛ ye Asimi kan'a recevoir mamudu Diko tɛ kan'a recevoir i y'a bila yɔrɔ min na a to yen

Kuma dumannin cɛɲinin min fɔ ten nɔ k'a sɔrɔ tu n'as rien dit i ma kuma yɛrɛ i ma kuma yɛrɛ mɔgɔ minnu don e b'u dɔn ka tɛmɛ i kan na dulɔkiba in kan ye i b'u dɔn ka tɛmɛ i ka jalamugu kan i b'u dɔn i ko dɔn ni tɛgɛrɛ u ta i tɔgɔ u tɔgɔ ma i k'a fɔ k'u ka baara jɔ u ta u tɔgɔ ma i k'a fɔ k'u ka baara jɔ wa a ka jɔ o se b'i ye donc n'i t'o kɛ f'i bɛn'i sigi kuma caman na an da la tu nous emmerdes an to yen Diko tu nous emmerdes. Ni maa fa fɛn mɛnn'i ɲɛ kɔrɔ i ja bɛ gɛlɛya la sɔrɔdasi ninnu tɛ siran i ɲɛ bilen koyi wala bilahi u tɛ siran i ɲɛ bilen u tɛ siran i ɲɛ bilen an bɛnna mun na k'an tɛ wuli ka bɔ la i t'i fara mɔgɔw la n'i bi kɛlɛ ban kɛlɛ ban terorisimi cɛ t'a ju la muso t'a ju la e diko denmisɛnninw bɔra ni preuve bɛɛ ye k'a fɔ i i yɛrɛ m'a fɔ k'i tun bɛ Haut conseil présidentya la Abdul Niang bɔra n'a ye k'a fɔ i ye Mali engager terrorisme na k'i to Haut conseil présidentya la ka na n'a ye k'i to Haut conseil présidentya la donc sisan i bɛ se k'a ban n'i t'a ban an to yen nɔ i kan'i sigi kumanin cɛɲi foyi la an da la tuguni kumanin cɛɲi foyi on s'en fout an mago tɛ c'est à dire an an an bɛ fo yan kɔ yan nɔ yan Diko maliyɛn bɛɛ bɛ fo yan sisan voilà maa si tɛ musalaka bi hali den min wolola bi kɛ a bɛ dɔ kalama donc an tɛ kumanin cɛɲin foyi la foyi ne tɛ an ɛɛ ayi ɛɛ ko nabi ɲuman dɔ a fɔra ye k'ale n'o taara kɛlɛ kɛ n'o se kɛ muso ni denmisɛnnin joli faara e ɲɛna yan i kun taara yɔrɔ jumɛn kabi kɛlɛ in daminɛna e taara dugu jumɛn na i taara dugu jumɛn na nka bɛɛ faara e ɲɛna k'i to mali kɔnɔ yan nɔ denmisɛnni joli fagara han mɔgɔ minnu y'u ka témoignage kɛ i bɛ masaya segin ala ma han cɛ dɔ delila k'a fɔ k'a ba san a ba san bi seegin ni joli k'ale ma se ba kɔrɔ k'a ta ka taa n'a ye k'u nana dugu la ko ba ko k'ale ka taa ale y'a kɔ yɛlɛma a ɲɛ b'a la u ye ba ɲɔni ka tasuma don a ka bugu la k'a ɲɔni k'a fil'a kɔnɔ ka marifa ci a la ɛ diko Allahu akibaru ɛ diko he non Allahu akibaru ɛ diko tu n'as rien dit c'est à dire aw hakili la ko ko nkalon de bɛ maliyɛn ta bilen yan ah, non non non non non nkalon t'an ta bilen nkalon ni kuma dumani c'est à dire mali maliyɛn dirigeant delilen bɛ nkalon tigɛ ni ka Kuma dumani fɔ min n'an ye ani konin cɛɲin kɛli min n'an ye kɛ, on s'en fout de ça. An ye tiɲɛ dɔn sisan, jamana ci tɛ taa ɲɛ, jamana ci tɛ diriger ni tiɲɛ tɛ. Donc Diko, i kan'i sigi kumanin cɛɲin foyi la k'i b'o fɔ an ye. An ɲafar'i ma, n'i t'i ka mɔgɔw wele k'a f'u ka kɛlɛ jɔ dɔrɔn, kan'i sigi kumanin kumanin cɛɲin foyi la tuguni k'a sɔrɔ foyi, fuu! hali kun k'a fɔ jɛgɛ bɛ ji la a b'e n'ala cɛ i kun k'a fɔ ko jɛgɛ bɛ ji la tu n'as pas condamné leurs actes n'i b'a condamné i b'a fɔ iyadi agali amadu kufa a fɔra ko aw de bɛ kɛlɛ a fɔra ko aw de bɛ kɛlɛ in ju la ne sen t'a la dɛ aw de bɛ kɛlɛ in ju la a bɛ min na bi ka n ka jamanadenw faga ne mamudu diko n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini o ma bɔ e da kɔnɔ nk'e ko ko kuranɛ de y'a fɔ dɛ

Silamaya tɛ dogofɛn ye tuguni bɛɛ b'a ɲɛdɔn silamaya histoire an bɛɛ b'a dɔn donc i tɛn'i sigi ka histoire foyi raconter anw ye k'a sɔrɔ anw tɛ histoire min dɔn n'i bi kɛlɛ ban i ka mɔgɔw wele i k'u ta u tɔgɔ ma i k'a fɔ k'u ka kɛlɛ jɔ u ka buna hadamadenw to yen u ka buna hadamadenw to yen an b'o dɔrɔn de ɲin'i fɛ Diko An b'o dɔrɔn de ɲin'i fɛ i ka kɛlɛ i k'a lajɔ i ye i ye Mali engagé terrorisme min na d'après Abdel a Ras Bath donc denmisɛn ye kuma min fɔ e hakili la ko anw ye lagalagatɔ de ye ko nkalon de don wa u ye tiɲɛ de fɔ avec les preuves a preuve b'u bolo n'i yɛrɛ b'a fɛ a f'u ye u b'a d'i ma e nana ni terrorisme a f'u ye n'u b'a n'i b'a preuve fɛ u b'a d'i ma voilà Abdel y'a fɔ k'a papiyew b'a bolo donc kan'a fɔ k'i bɛna i sigi foyi la ka anw don filo la k'an don filo la k'an munumunu an ɲɛ yɛlɛla koyi Diko an ɲɛ yɛlɛla walahi mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn e ye fɛn min ye se de tɛ anw ye dɔrɔn an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn k'a fɔ se t'an ye dabali t'an ye an bɛ se ka fɛn fɔ fɔ o ye kuma de ye voilà donc n balimaw nin ci ka ɲɛ ka se Diko ma a y'a fɔ fo ka taa bila a ka a ka dulokiba in jufa kɔnɔ a k'a mɛn ko ne ko ten n'a bɛ kuma a ka kuma n'a tɛ kuma k'a da de A k'a da de voilà n'a bɛ kuma k'a condamné a ka kuma k'a condamné n'a bɛ kuma ka kɛlɛ jɔ a ka kuma ka kɛlɛ jɔ n'o tɛ dɛ denmisɛnninw ka mɔgɔw lamɛn dɛ cɛkɔrɔbaw lamɛn cɛkɔrɔbaw lamɛn ni Ayidara ye Asimi wele sisan k'a ka taa sɔrɔ a fɛ a bolibaatɔ bɛ se parce que a ma tigɛ a la fa ba y'a la a ka denmisɛnninya n'a a ye Asimi wele k'a mago bɛ Asimi na a m'a fɔ Asimi t'a fɔ k'a ka taa dɛ n'u ye Asimi wele Asimi bɛ t'u lamɛn parce que u ma tigɛ Asimi ma tigɛ olu la ɛ denmisɛnninw tigɛlen ko la fo ka t'u cu i kɔfɛ e ko k'olu k'e lamɛn o b'i lamɛn i kan jumɛn ye Diko a fila tɛ sɛ a tɛ a fila tɛ ɲɛ dɛ nɔ fila tɛ sɔrɔ sɛ sɛfan kelen la e k'anw ka jamana ci k'a dafiri k'a filenkolon ci k'a dagakolon ci an ka tila k'e bonya ka tulon e fɛ ka yɛlɛ e fɛ ayi o ye ɲamaden ye anw tɛ ɲamaden ye walahi donc n'i bɛ se an to yen non an to yen dɛ an n'an ka dimi to ɲɔgɔn na i ye n'an ka dimi to ɲɔgɔn na mɔgɔ bi saba ka t'u jeni e eh, Ala hali ne t'a fɛ ne hakili ka jigin a la hali ne t'a fɛ ne hakili ka jigin a la walayi hali ne t'a fɛ ne hakili ka jigin a la Diko c'est pas la première fois n'i sigira fɔ k'e e kun t'o ko kalama ni bi tɛ i kun taara dugu jumɛn na fɔ an ye kɛ Kabi Mali ye terorisime daminɛ, e kun taara dugu jumɛn na? A bɛɛ ma k'e ɲɛna wa? Ɲɔnɔ forow bɛɛ ma jeni e ɲɛna wa? Non, ee, non, nin cɛkɔrɔba ye manipulateur ye, a bɛ ne ni Ala cɛ, c'est le plus grand manipulateur du 21 e siècle, le plus grand manipulateur du 21 e siècle, Asimi, kan'a wele dɛ, aa Asimi, walahi sɔrɔdasiw n'aw ye Diko gɛrɛ a la, ee Ala ni kira ba. ala n'a y'a gɛrɛ a la n ko gɛrɛlali de bɛ na ni murula sɔgɔli gɛrɛna de bɛ na ni murula sɔgɔli donc a y'a to yen a bɛ yɔrɔ min na yen aw y'a kɛ cogo min maliyɛn bɛɛ kan ka Diko kɛ ten don k'a izole carrément k'a izole i b'a fɔ ko kolera k'a izole i b'a fɔ ko ebolatɔ k'a izole i b'a fɔ ko i b'a fɔ ko koronavirisi bɛ maa min na k'a izole de carrément Voilà donc nin damadɔni de tun bɛ n bolo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ligne na n b'a bɛɛ lajɛlen fo maa min ma sunɔgɔ fɔlɔ ci kan don k'a lase Diko ma n ye vidéo kɛ bi ne tɛ vidéo kɛ fila kɛ tile kɔnɔ c'est rare mais vraiment trop c'est trop a tɛ ka an mɔgɔ filɛ quoi n'i y'a ɲininka a tila ko c'est-à-dire u ye manipulation daminɛ kabi Musa Tarawele tile min na ko maliyɛn ka mentalité b'o de la hali bi non an ɲɛ yɛlɛla quoi Diko Walayi bilayi an ɲɛ yɛlɛla n'i ye kuma fɔ dɔrɔn an bɛ sin an bɛ sin k'i taafan ye ten net n'i ye kuma fɔ dɔrɔn an bɛ an bɛ sin k'i taafan ye ten e tun k'a fɔ dɔrɔn ko jɛgɛ bɛ ji la o tun ka fisa i ma walayi